2025 chaka chimene chili chosiyana ndi zaka zina zambiri chifukwa chaka chimenechi tikhale ndi zisankho makamaka pamenepa pa 16 September amalawi ambiri akonzekera and iyi ikhala second, uh, second uh, time imene achinyamata ambiri pa 2019 so tidaona achinyamata ambiri adabwera ndi mkokomo kupanga nawo participate makamaka muzisankho mbuyomu achinyamata sankachita nawo zandale kwambiri apapanso tikuonabe ndithu kuti achinyamata be ndithu akuthamangathamanga ah, zandale msiku la lero tikhale tikukambirana ndi mzanga amene wakhala apa makamaka zokhuzana ndi ndale mmene zikuyendera kuno ku malawi ndili ndi nzanga apa azipanga yekha introduce komanso mwapadera tikulandire nonse amene mukutionera pano kulikonse kumene muli ngodya zonse zinayi za dziko lino aise tazipanga introduce tisanapite mkati mwenimweni mwa topic imene tifunika Uh, ine ndi Junta Martinho ambiri amanidziwa ndi Club Junta uh, as a YouTuber komanso tathamangapo ndalezi anthawi yayitali maka kumuzi kwathu ku nsanje lalanje panga ndithu ndi malemu Sam Ganda o, kumwalira kwa Sam Ganda tinaona kuti yayi anthu ena amene akubwerawo tiasiye athamange okha pa ground koma still ndili active mu ndale mmene zikuyendera mchaka chino cha 2025.
Zisankho zina zidachitika mu chaka cha 2019 zimene zidapita ku khoti, a khoti adanena kuti ayi zisankho izizi sizovomerezeka malingana ndi zolakwika ziwiri zitatu zimene zidapezeka. Koma tingofuna tibwererebe ndithu preparation ya zisankho ya 2019 kuchokera 2018 idali yoyaka moto kwambiri. Mm. Tidaona achinyamata atadzuka kuyamba kuzikonda ndale. Kukumbukira ndithu umati ukakwera minibus umapeza ndithu achinyamata akumvera msonkhano umadabwa kuti ah, zafika apa pamene ndale zinali za akuluakulu so uh, chaka chino chimene tikhalenso tikusankha adindo zisankho zapatatu makamaka kusankha president wa dziko lino komanso kusankha phungu ndi makhansala iweyo ngati munthu amene wakhala mu ndale ukuona kuti ndale za chaka chino zikome ngati mmene zidakomera ndale za chaka cha 2018 kulowa 2019 mmene ndanenera muja kuti timapeza kuti wachinyamata ali mminibus koma ndithu waika mahediseti ake mkhutu kwina akakumvera msonkhano mwina kaya wa Chilima kaya wa dpp do you think ndale za chaka chino kampeni ya chaka chino ikome ngati kampeni ya 2018 kulowa ndi chaka cha 2019 Uh, kampeni ya chaka chino ikhala ili hot kwambiri potengera kuti kwapezeka ma influencer ochuluka ma activist ochuluka amene nkhani zawo zimene akumakamba kwambiri ndi zandale tili ndi chisanzo ndithu tili ndi achina bakili muluzi tv amene kuti each and every day amakhala kuti akukambabe zokhuzana ndi ndale tili ndi achina ntanyiwa tili ndi a moses shumba amene amati ndi pastor so anthu amene wawo akupangisanso na kuti even ngakhale kuti mupite kumudzi panopo mukapeza nazo kuti munthu akupita kwa munthu amene ali ndi kompyuta cholinga chake kuti akangomuyikira audio imene walankhula bakili muluzi tv ati basi kuti a ntanyiwa lero lino walankhula zotani munthu akumalipira 200 kwacha kuti amuyikire audio imodzi imene walankhula wa Bakili Muluzi TV kapena wa uh, amati chani Ntanyiwa Limpopo FM zikumachitika ndithu chaka chinocho so pa chifukwa cha zimenezizi zikupangisa kuti anthu ambiri even munthu amene sanali active mundale akutha kukhala active mundale anthu ena akumanena kunena kuti uh, chilima amene adadzutsa achinyamata kuti ayambe kukonda ndale tonse tikudziwa bwino kuti chilima amati akapita pa msonkhano umaona ndithu kuti ayi zilankhula zake zogwira mtima zopereka mudyo makamaka kwa achinyamata ambiri komanso uh, amaoneka kuti ali willing kuti atukule dziko lino zimenezi zidapangitsa kuti achinyamata ambiri amene anali pansi kuziona ngati ndale ndi zaakuluakulu aganize kuti i think ndalenso zachinyamata pomaona kuti chilima malemu chilima mzimu wake uuse mutendere adalinso munthu wachinyamata iweyo what's your take kuti chilimadi ndamene adadzutsa achinyamata ambiri kuti ambe kupanga participate ndale Ah, abwana muli apa kunena chilungamo ndale zathu za kumalawi kuno tikayang'ana kwa achinyamata kuti afike pomadziwa kuti kani ku parliament kumalandidwa ndalama zoti akapangire chitukuko imene imatchedwa cdf community development fund anadziwa kamba ka chilima zinthu zambiri ndi zokhuzana ndi ndale anthu anakwanisa kuzitulukira makamaka achinyamata chifukwa cha chilima inde koma samadziwa kuti benefit imene chilimayo akupeza behind ndiyoti chani anali ndi madilu akenso naye koma kunena chilungamo achinyamata ambiri anatsekuka mu ndale kamba ka chilima panopa tikutha kuona achinyamata ena oti sanakwanise ma 30 years akubwera nawo pagulu kuti afuna ayimirire nawo tili ndi chisanzo uh, kumuzi kwathu tili ndi nthanda nkhumbanyiwa sanafike loko 30 years ndi mwana ndithu koma aku akuyesetsa kugundagunda nawo makona onse ndi cholinga choti apikisane nawo mu zisankho za chaka chino cha 2025 2025 akamba kale kuti ndi chaka chimene mavoti aponyedwe amalawi ambiri adalembetsa kale ena sadalembetse komabe ochulukirapo adalembetsa ndipo akonzeka kusintha anthu komanso kubwereza anthu maudindo osiyanasiyana Mzanga Junta, taona ndithu zipani zambirimbiri zikuchititsa ma primary elections amene amakhala zimakhala zisankho uh, zachipulula kusankha munthu amene akai- akayimirire makamaka mutikiti ya chipani chimenecho taona Jessie Kabwila agwetsa ndithu uh, amene ali sitting mp ku Salima komanso anthu akuyembekeza ndithu zisankho zina zachipulula za zipani zosiyanasiyana monga dpp monga wanenera kuti iwe ndiwochokera ku Nsanje Lalanje kumene Gladys Ganda akhale akukumana maso ndi maso ndi Thanda Kumbanyiwa iweyo ukuona kuti zisankho zachipulula za chaka chino pereka picture yanji kuona kuti kumapezeka kuti sitting mp akugwa yayo ngati kwanu kumveka kuti Gladys Ganda ndithu nayenso akuyenda wauyo akuyenda ndi mantha kuti mwina mfana uyuyu ndani uyu Thanda Kumbanyiwa akhoza kumu- kumugwetsa panopa ndale zimenezi makamaka kutengera ndi mmene chipulula chikuyendera zikuyenda bwanji tingazipanga define bwanji mmene zinthu zake zikukhalira Ah, ndale mmene zikuyendera panopo pa nkhani yokhudza ndi ma primary elections eh, ah, pa chichewa chake amati ah, zisankho zachipulula kuti muonetsetse anthu sakuyendera lebo Mm. anthu sakuyendera kuti iweyo ndiwe kale mp wakuderako ayi komano akutengera kuti iweyo wagwira nawo ntchito bwanji anthuwo amene panopa nditha kutsimikizira kunena kuti mwakamba za kudera kwathu kudera kwathuku ku Nsanje Lalanje uh, mmene akugwirira ntchito anthu kumene kuku zikutha kuonetsa kunena kuti anthu ali active mundale tikaona munthu amene ali kale mp pakali pano akumathanso kukhala ndi mtima papapa kuti ah, koma munthu amene akubwera pambuyo pangayu ameneyu sandishuta chifukwa kumene kuli anthu atatu tili ndi Thanda Given Kumbanyiwa tilinso ndi Lawrence Sitolo Lawrence Sitolo anakhalapo member of parliament kwa zaka ziwiri uh, pamene mayi Gladys Ganda mamuna wawo atangomwalira ne kunapangidwanso zisankho eya ndiyeno amene anasankhidwa ndi Lawrence Sitolo walamulirapo kwa zaka ziwiri ku Nsanje Lalanje so anthube kumene koko ali ndi masomphenya aona kuti uyu pa zaka ziwiri paja watiyendetsa motani pokhalaponso anthunso ali ndi masomphenya onena kuti mkatikati mwa amayi Gladys Ganda pa zaka zokwana 6 chifukwa mukumbukire unena kuti ma mp akhala kwa zaka 6 chifukwa choti uh, zisankho za ma president zinachitikanso kachikena ndiye zinakhala ngati zadyapo one year pamene ma mp akadali kale pati pa position pawo paja so kuti mukaonesese panopa ndale za ulendo uno sizikuyendera label no matter kuti chipani chanu nchotani koma zikutengera kuti inuyo mwagwira bwanji ntchito ndi anthuwo pakazi zaka zimene akhala akuvutika so tikakamba za uh, mayi uyu anthu ambiri amamunyoza pa social media mzimayi uyu amene mukuti jesse kabwila anthu ambiri amamunyoza pa social media mzimayi uja ndiophunzira kwambiri maonekedwe ake ndi kuphunzira kwake nzosiyana ndi mzimayi wophunzira kwambiri koma maonekedwe ake mukhoza kumaona ngati siophunzira iyayi ngakhale zina zimene amalankhula pena timatha kuona kuti akungolankhulira ndale apo koma ndi mzimayi woti kudera kwake mukafikako ineyo january ndadusako ndaona kuti iyayi mzimayiyo olo kufunsa anthu awiri atatu akuwuzani kuti ii kabwilayo ayi ndithu ndi munthu woti akuyesesa kumbali yake potengera kuti ndi mmene ndale timazidziwira mdziko mwathu muno that's why palibe chachilendo kuti iye uja wakwanisa kudutsa kuma primary elections amayeneradi
tikutero kuti ndithu to- nonse amene mukutionera pakadali pano programu ino tayibweretsa ndi cholinga chotere kuti tithe kuwunikirana nkhani ziwiri zitatu achinyamata ndife tsogolo la mawa tikhala bwanji tsogolo la mawa ngati sitikutenga nawo mbali muzothamangathamanga za ndale tikuyenera kuti tikadali achinyamata tizitha kuzidziwa ndale kuti zimayenda bwanji kuti nthawi yathu ikazafika tizathe kupanga operate moyenerera pamalo pano ndi mzanga uyu amene tiku- kugawana naye ziwiri zitatu kukadabula kuti ndale tikamazayendese pano timakunyadira nonse amene mumatitsatira kuchokera mmasamba athu a mchezo kuti mumakhala pamenepa kuonera chilichonse chimene ife timakupatsira